ehe ibe anyị na ekene m unu ndewonu and daalụnụ em na-etufughị oge mụ na gị o nwere o- ofu okwu ma ọ ịbụa ma ọ ịtọ ị ma na okwu na-abịa abịa m ji wee guzo ụbọchị taa today bụ 21st of November 2020 ụmụnne m em ife m- okwu m kpụ n'ọnụ bụ ihe banyere mụ na gị bụ ndị Oraukwu na Anambra steeti ya bụ okwu wee sekpụtazịa dọtazịa ụmụnne anyị bụ ndị Igbo na in diaspora wee na-asị kedu ihe Igbo pụtara

so igbo so ị fụ na ihe a nwee ka o si sound the consonant ị fụ na o nwee ka o si sound o wee bụrụkwa igbo hebrew na-agbakọnyeghị na a ma na-enwe nwa controversy n'ime ya mana ọ bụ nghọta maka ihe niile bidokwanụ n'otu mgbe chineke kere ihe niile o kere ka ọkwa ofu nwoke ka o kere ofu ofu mmadụ ka o kere wee tinye na ya bụ garden wee sị ya nwoke dress ya this garden nke a bụ akụkọ nke sitere na bible now ofu onye enu wee bụrụ a nation a nation began with one man from one man e nwee ndị mmadụ e nwee a people e nwee ndị otu e nwee ndị obodo ọkwa from ofu onye so ọkwa ị na-afụ na ihe m ji a interpret ihe a bụ ka mụ na-enerukwa anya n'ụmụ ihe ụfọdụ wee na-afụ na o nweghị ihe ga-eme ka anyị ghara ịgba mbọ wee bụrụ ofu maka na ihe niile nwere mbido nwee njedebe ndị nwere ihe niile nwere mmiri nwere ebe o si apụta and ọ bụrụ na a bịa bụrụ ofu n'isi ebe mmiri si apụta ọ bụrụ na mmiri gbarụ agbarụ e, e, e, a bịanụ together wee kpochaa ya nanana mana o nwe ebe m na-arụtụ aka n'ihe banyere ndị Igbo kedu kene our origin na ọ bụ na o nwere ụdị ọzọ i si afụ ya ma ọ bụ na o nwere ihe ọzọ ị fụrụ n'ime ya or i nwere itinye n'ime ya wepụtara na ya nụ ka anyị pụtara n'ife nụ welunụ ihe dị ka YouTube nụ na internet super highway anụnwa na information ị pass information o nwekwu ihe karịrị information ee na onye ejepụghị ejepụ ya eji information karịrị dịkwa ka onye ejepụghị ejepụ even though na a sị na onye njepụ ka onye isi awọ ihe wee mara mana i nwee ike ịnọ be i nwee higher access to information ọkụ dị haana i nwee access ị na-egonu data na wee nwee ike nwee record na ị follow records na ị fụgo so mana ihe m na-ekwu bụ ihe niile nwere usoro na ndị Igbo m ji emere onyonyo a video a bụ na kedu ife ife bụ ndị Igbo kedu ife eji mara ndị Igbo ụmụnne m ife m ji ekwuru ihe a bụ na ọtụtụ ihe apụtago n'anya mụ na gị anyị amarugo ọtụtụ ihe mana ụfọdụ ihe ka anyị ama and a ga na-amụ na-ama na-aga a na-amacha amacha enweghị na ihe enweghị ka mmadụ macha ihe niile mana ihe m ji emetụrụ ihe aka bụ na e eh, oge eluwo oge eluwo ndị Igbo ga-eji wee chighata azụ to omenala ha bụ omenala ndị Igbo o nwere ihe eji mara ndị Igbo obodo ọbụla nwere ihe eji mara ha kedu ihe bụ omenala ụfọdụ sị na ha na-eme omenala wee sị ha na ihe kwesịrị ekwesị ma ọ bụgodu na ị ba n'akwụkwọ nsọ m sị ha chineke si n'igwe wee wedatara moses iwu sị ya na ihe a ga-abụ omenala ga-achị ụmụ israel ọ kwa n'okwute ka chineke wụkwasara ten commandments a kedu ihe o ji wụkwasazị ya n'okwute ọ ihe ya-eguzonụ wee ruo mgbe ebighị ebi na ọ ihe anụwa ga-achị n'ụwa ga-achị anị ga-achị achị unu bụ ndị nke m ọ nya bụ omenala unu ihe a ka unu ga na-eme na-eme na ya etu a ka unu ga-esi na-eme ya omenala na ọ ihe kwesịrị ka e mee n'ala na o nwere nke kwesịghị ka e mee chukwu wee wedatara ha nke kwesịrị ka e mee ọ nya bụ omenala elu so kedu nke wedata mụ na gị bụ ndị si na ha na-eme omenala na obodo anyị bụ Oraukwu na obodo anyị bụ ala igbo kedu nke chukwu wedatara anyị nye anyị maka ọ nya bụ ihe ga-achịkọta anyị ọnụ ihe na-ese okwu bụ abịakwanụ together enweghị ike ịbịa together ndị ilo wee na-akụnyezi um, abata na-etinyezi ọgba aghara were ego na-emebisi ụmụnna anyị ndị ilo ndị ugwu ndị fulani na ndị counterparts ha ewelizie ego wee na-azụrụ ụmụnne anyị ndị na-achọsi ego ike na o nwere ụmụnne anyị nwere ndị oke ọchịchọ dị dị n'etiti anyị dịkwa egwu ị fugo igbo wee tọọ nụzi aghọrọzi a living sacrifice eh, eh, for Nigeria mgbe niile ọ bụrụ ndị igbo a na-anwụrụ anwụrụ ha ụmụnne anyị abịachọghị ịma ọ bụrụ ego ka a na-achụ na-ene ego anya politics a na-achọ ọchịchị reli- political relevance gwara m etu ị ga-esi wee enye e, achị na naijiria etu naijiria dị goodluck na ndị chịrị achị na Obasanjo ndị niile ahụ na-afụ etu ha si achị ị chọ ka ị banye ka iso owuwe ka ị chịa ka ị nwee ego ọnwụ ọnwụ ọnwụ bụ ihe ị na-etinye isi na ya mana ị maha mana ka anyị chetakwa azụ n'ihe m na-ekwu wee bụrụ na ndị igbo kedu omenanị chineke nyere anyị as a people ga-abụ anyị ga-eji bụ ofu ndị na-abụghị onye ruo onye onye onye aruo mere enu mere anị onye nke ọzọ eje mere eh, aka nri mere aka ekpe onye nke ọzọ eje mere nya ka o ji dị mkpa ka mụ na gị nke ọbụla anyị ji ka anyị wepụta nke ọbụla anyị ma ka anyị kwupụta nke ọbụla anyị nwere ka anyị were ya wee nye aka na anyụkọ anya mamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ ngwa nee anya nụ Dave Umahi of Ebonyi State, unu ma maka ya, neenụ Wike, neenụ ndị Igbo anyị leaders niile, neenụ ọnọdụ ha, neenụ omume ha. Mana ị bịa nee anya na ebe ndị Fulani na ị fụ na ndị Fulani na-agba mbọ ka ha kpọkọtasị ụmụnne ha niile bụ ndị Fulani na West Africa kpọbata ha na Naijiria welizie Ruga welizie Ruga ka settlement n'akụkụ ebe dịchasị mkpa parts nnọọ ọ dị ka igbu oke igbu oke efi ha wee jee chọọ the parts dịchasị mma werezie ọkpụkpụ dobere ndị Igbo dobere ndị ndị ndị other people other co- other tribes in Nigeria yet ụmụnne anyị a m kpọrọ afa bụ Wike na o- o- Umahi na ndị otu ha na-achụ- na- na- na-achụ ha ka e wee nye ha kọbọ kọbọ na afụ ka ha wee dozie ebe ha wee gwu- rie rie ndị ha ya-eri n'ohi wee lutue ndị ha ya-elutu n'ohi werezie ndị ọzọ megharịa ndị mmadụ anya wee a na-edozi ụzọ a na-edozi etinye ọkụ

we are second class already no need ka anyị narabazia ha ego ọ ihe a ka Dave Umahi ha na-ekwu ọ ihe a ka Nwike ha na-ekwu ọ ihe a ka Igbo leaders ụfọdụ na-ekwu now ọ gịnị bụ uche Chukwu ya ka m ji esi unu na mụnwa bịara guzo ịgwa unu nke bụ uche Chukwu ọnwụ bụ ihe chere unu ihu anyị bụ ndị nsọ ama nkwenata ka ndị secret society continue n'ọchịchị ka ndị otu nzuzo nwere ihe nzuzo dị iche iche continue n'ọchịchị ọ ndị ga-achịnị bụ ndị ife dị n'ụzọ ha enweghị ihe nzuzo dị n'ụzọ ha and nke ha kwuru ga-eme Chineke ya ekewa Nigeria into three or four or more into three or more ọ yaghị ekwe ka udo dịrị anybody any of you onweghị ndị udo anya fụ efe ọlụ anyị ọ spirit na-acontrol physical yes anyị ga na-abịakwute Chineke n'okwu mmụọ anyị ga na-emega mmụọ onye nwe anyị kọmitiri anyị great oracle ya n'aka na o nwere ndị ọ kọmitiri ya n'aka n'okpuru anyanwụ na-abụghị ụmụ Israel anyị nwere agbụrụ anyị na so ọ ya ka m ji chiata ajụsị ndị Igbo kedu ndị anyị bụdụ kedu gịnị bụ Igbo anyị amakwa na anyị bụ ụmụ Israel ihe nketa Chineke ndị bụ mkpụrụ mbụ among a thousand nations ndị bụ nọmba 1 Chineke fụkarịsịrị na Chineke weere as ihe nketa ya ọ gịnị na-eme anyị so na omenala na-ekwu okwu e wee bụrụ ị bịa kịta n'etiti ụmụ Israel ihe ha na-eji eko mmadụ ọjị bụ bread Any gathering of the people of Israel bụ bread, breaking of bread, whether ma unleavened bread or leavened bread nke na-eko eko na mgbadume nwee nke mụ na a na-akpọ mgbadume mgbe gboo nke tikpọrọ etikpọ na nke buru ibu nke buru ibu bụ ụba richness agamniru ya progress nnukwu mmadụ yes nke buru ibu then nke ya anya bred koro eko e tinye flour o koo rise ya ọ ibu ibu ọ ụba ọ agamniru ka ị fụ ihe breaking of bread a bread a bịa na Sabbath day ha ụbọchị izu ike bread and wine e brekie ya every gathering breaking of bread a kpọrọ ya Bible breaking of bread ọ ibreki ọjị na ịgọ ọjị ya bụ ịgọ mmụọ mmadụ na mmụọ irikọ mmadụ iwere onwe enye mmụọ mmadụ ịsị mmụọ bata were m were ọnọdụ na ndụ m ka ị wee meere m ihe ọma mana oni dị ka anyị nebanye anya na omenala anyị na omenala ndị juu ka anyị mara kene nke bụ ebe omenala anyị nọ wee gwaa ọgwa wee jefezie ụzọ wee webatazie mixed mixture or mixed spirits A na-emegharịzi weghara ya aka n'ụzọ dị iche iche, ọ dabazi dịka Chineke si nye ụmụ Izrel. Ọjị ka Igbo na-euse. Mụ na ama na ọjị before a gọọ ọjị ọ mmụọ na a na-akpọku mmụọ ọ ịgọ mmụọ nụnụ mmụọ ọbụla a na-achọ ịconsult wee nyezie ihe eji bịakwute ya and ụmụnne ya erikọrịnụ iji wee nọ na ọgbụgba ndụ covenant ikwekọrịta asị ụmụnne na onwe ha ga-emekwa because na ihe niile a bụ na ka onye ọbụla ghara ime ibe ya ihe ọjọọ ma ịbetray nwanne ya ya na ka onye ọbụla ghara ịbetray mmụọ chineke mmụọ na anyị na chukwu nọ na agri mmụọ nọ na agreement ọkwa na ihe bụ ihe bụ ọfọ I mean bụ ịgọ m- ịgọ ọjị ịgọ mmụọ ịworship mmụọ ife mmụọ ofufe ọ nya bụ ịgọ mmụọ nụnụ inye mmụọ nri ọ na-eri ichere inye mmụọ aja o rie ịchụrụ ya aja ihe niile a bụ ịgọ mmụọ ikpe ekpere ọha ịchụ aja ịkụ aka ọha ịchụ aja ihe anyị ji ekwuru bụ na kịta ka onye nwe anyị chọrọ ịpụta ife wee gbaziere mụ na gị niile onye ọbụla anọdụ peacefully ghọta onwe ya isi ndị na-eje ụka ịghọta ihe ndị ọgọ mmụọ na-ekwu na ọ bụ ọkwa dị n'ọkwa ofu ihe ka na ọ chukwu bụ mmụọ a na-agọ because ihe banye chukwu bụ ọbụbụ ọnụ sote chukwu ngozi sote chukwu ụzọ ihe naabọ ka chukwu ji wee bịakwute mmadụ curses and blessings ọ dị na Deuteronomy 30 ọbụbụ ọnụ which is an evil thing na ngozi which is a good thing so anyị ga-agọ mmụọ for blessings anyị ama agọ mmụọ for curses mana ọjị inu dị n'ọjị nke a bụ ihe ihe otiti soterie ihe inu o gosikwa na o nwe ihe mụ na gị ga-epersevere o gosikwa na o nwe ihe anyị ga-eme ndị n'ime ya bụ ịgọ mmụọ nwekwazi ihe inu dị n'ime ya na ọ bụrụ na anyị weghara ya aka anyị kpachara anya mee mistakes wee megide onwe anyị ma ọ bụ ghara ime ihe mmụọ anyị na mmụọ kwuru kwekọrịtara ihe inu ahụ so na e, ọjị esote anyị mana kedu ihe ndị juu ji eusekarịzi bread e, e, ọpụta na o nweghị ihe inu dị na ya n'ikpere chukwu o nwere ihe inu dị na ya nụ ị gaa na Leviticus 23 Leviticus 23 ị gụọ ya 1 to end ị fụ na o- o- o- three times a year ka Chukwu kwuru na Leviticus 23 na a ga-abịa n'iru eme mmemme mmemme Passover mmemme Pentecost mmemme Tabernacles mmemme Passover ka e nwere ihe inu dịka ọjị mana ọ herb a kpọrọ ya bitter herb ya na mgbode ume achịcha ekoghị eko gosi na o nwere mgbe afụfụ mmadụ ga-ebu ọnụ inwegodo ego enu nwe ana nwee nri nwe ana o nwere mgbe ị ga-ebu ọnụ inwekwa ha na-enwe nwee mgbe ị ga-ebu ọnụ nke mmụọ ya bụ ya nwee ego ị ya enwe ihe niile bịa ya enwe nri ịta arụ ọ ya bụ mgbode ume unleavened bread achịcha ekoghị eko anyị anyị tara mgbode ume mgbe anyị pere mpe mgbe anyị na-aga elementary school mgbode ume ọ kpọrọ akpọ mụ na ama maka ya so na ihe m ji ekwuru ụmụnne m bụ na ihe m ji ekwuru bụ na ka a ghara igbu oge m na na obere oge m nwere o zugokwana bụ na ịghọta ha aghọta ịghọtafịa aghọtafịa ịghọta ha aghọta ịghọtafịa aghọtafịa ọkwa ị na-anụ ihe m na-ekwu di anyị ehe ọ ihe dị n'ụwa bụ na ịghọta ha aghọta ị ya aghọtafịalị aghọtafịa mana nghọta ka anyị na-edi and ihe na-agba mgba na ndụ anyị na-ebu agha ka anyị ghọtafie onwe anyị karịrị akarị anyị kwesịrị ịma na o nwere ihe na-ebucha agha ka anyị wee nwee ike inwe ndidi emesịa echetakwa azụ mara na nwanne anyị ọ tụgharịgo uche na o chegharịana na ya ya na-aga n'ihu n'ihu n'ihu ya n'anya n'azụ maka ụmụnne anyị a na-eneru anya ala na-eneru anya ọ bụkwa ine anya n'azụ ka isobe ha ọ ine anya n'azụ ị mara onye na-ewegharị akwụkwọ su ibe na laịn esie imesi ya inyekwa aka ma na-agakwa aga kpachapụ anya nke kpachapụrụ onwe gị anya ka ị ghara ị na-agakwa na-ene ha anya nke nsete n'azụ akpọ dọchigha gị azụ nwụwa n'ime ịda emesị ibinikwa ibidokwa n'isi so onye ga n'iru kpachapụ anya ka i wee zọba isi onwe na onye ọbụla ga-azọ isi onwe ya kwa o kwesịrị ka anyị kwa akwa n'isi onwe anyị individually so na ihe m ji ekwuru ihe anụnwa bụ na omenala Igbo omenala Igbo ị gaa na Leviticus ụzọ ebe ole ka m kpọ n'akwụkwọ nsọ taa Deuteronomy 30 ọbụbụ ọnụ na ngọzi Chineke sị anyị chuzuo ngọzi ịrụzi ego amara ihe bụ ichuzu ngọzi omenala Igbo ngọzi dị na ya bụ eziokwu eziokwu ahụ bụ ị ga-ekwupụrụ elu ị ga-ekwupụrụ ala ị ya ekpe ikpe ikpe niile ị ga-ekpe ga-abụ ikpe nkwụmọtọ ị ga-eri bribe wee kwugharịa ọnụ to onye nyere gị bribe favour not to ikpezi ikpe ziri ezi ị ya emetụ nwaanyị abụghị nwunye gị aka ị ga-emeriri ego n'isi nwaanyị before emetụ ya aka ị bịa nwere ikike ịnụ nwaanyị ịbụa na ịtọ ma ịnọ ị bịa nwee ike ndị widows i nwee ike ịnụ nwaanyị nwee ha mana ha ya anọkọ o nwere nwaanyị ndị ya anụ sị ya ọ bụrụ na ọnụnụ ị nụrụ ha bụ ka i nyere ha aka ọ bụghị ka gị na ha nwee mmekọ di na nwunye ha nọdụ confinement na-eme ekpere for ezinụlọ gị niile for ezinụlọ ha niile i were ha ha ewere ha nye Chukwu ewere ha na-eme ekpere n'isi gị na-aza ha ekpere na-asụrụ gị ụzọ na-asụ ụzọ ezinụlọ ha ị na- i wee na-etake care of them financially na-etake care of their, their children mana no mmekọ ha nọdụ dị ya holiness 10 years ha nwa aya ama nwoke ha aya ama nwaanyị ndị widow ha ncha bụrụ nwunye gị a na-akpọ ha concubine ụfọdụ chee na ịnụ nwaanyị ịbụa na ọ maka ka e wee rigo nwaanyị rituo ọ bụghị maka ya nwoke na-anụ nwaanyị naabọ maka nsọ maka nwoke Nwoke n'ala Igbo ekwesịghị iri nri nwaanyị nọ na nsọ siri. Ọ omenala Igbo, nwoke ekwesịghị iri nri n'ilo, ya fọzikwa iri nri emena o kwesịghị iri nri nwunye nọ na nsọ si. Nwaanyị anọnụ n'ụlọ nke ya nọ nọ na nsọ nọpụnụ n'ọkwụ ndị gboo gbọrọ ya kpọrọ ya ụlọ mkpuke. Ifeọma jee ri na na n'obi obi o- maọbụ obu ka ị mara ihe nna anyị e, wetakwa efere o ji iri nri na m adịghị ọcha na m aya m eje n'obi o welu nzu oke o welu unyi wee kaa n'ụnọ mgbe eh, nna anyị ukwu bata n'anya ọ fụrụ afụ ebe a karụ akarụ eh, unyi gosi na ụbọchị adịghị mma na nwaanyị nọ na nsọ mana mgbe a karụ nzu ị ma na ụbọchị na dị holy dị holy pure n'ọnụ ụzọ ebe nwaanyị n'ụlọ mkpuke ka m na-ekwu so na o nwere reason o kwesịrị ka anyị chetakwa na ịnụ nwaanyị naabọ na ịtọ dị ọ dịkwa mkpa for ndị chineke nyere amamihe iji nụ iji nụ nyekwue akụnụba iji nụ ndị si n'agbụrụ iji wee nụ nwaanyị ịbụa na ịtọ anyị na ọ bụghị agbụrụ anyị niile ya anụ nwaanyị naabọ o nwere ndị ya anụ ofu o nwere ndị ozi ya ededicate onwe ha no woman aya akpụ afụ ọnụ aya akpụ isi ha nọtụ ejere chukwu ozi bụrụ Chu- onye a- Chu- bụrụ chukwu na mmadụ chukwu ewere ha wee mere onwe ya na mmadụ ụmụ Levi na ndị nchụaja ebe a ka e nwere agbụrụ a mana ị chọkwa ime na ọ dịkwa ọrụ gị kama na ọ ka mma mmadụ ịma nke dị n'akara aka ya so na ihe mụnwa na-ekwu bụ na ụmụnne m biko na okwu m abịago na njedebe bụ na omenala Igbo anyị e si etu a na-awụpụta ya na-achịkọta ya ọnụ i nwee ajụjụ chọọ phone number m bata jụọ m ajụjụ ka anyị nwee ike ị na-aconnect sị ya ka o wee anyị nwa bụ ndị sị na anyị kwere ekwe bụ Christians na ndị na-eme omenala na ndị Jew na ndị Hebrew Israelites na ala igbo niile ka anyị wee bịa bụrụ one n'ime okwu Chineke n'iji nya bụ eziokwu iji nya bụ ọfọ jisie ya ike n'ichukwa nya bụ ọfọ maka ijide ọfọ ichukwa anị anị a na-echukwa na ya echukwa ee o wee na-adị ile ee kedụzini so na ihe dị n'ime ya and ihe nji wee sị ka m metụkwa okwu ndị a aka taa bụ na tata bụ ụbọchị nsọ nye ndị Israel nye ndị otu m ụmụnne m ya bụ holy day of the week a day of rest Chineke ji eme ka anyị dị nsọ o ji edo anyị nsọ o ji apurify anyị o ji asanctify anyị o ji erefresh our spirit and soul na-emekwa ka anyị dị ndụ ọfụ anyị aya anwụnụ anwụnụ ike gwụ anụ arụ ị manụ n'ebe 120 130 years dịka Genesis kwuru dịka anyị kwubugo na mbụ nke a na-asị anwụwa 60 40 30 20 80 this 70 many of you na-ene m anya tata aya erukwanụ 70 na ụmụnna m sef as a whole unu aya eru 70 ma unu ma ego niile unu nwee ma unu ma secret society niile a Ọgwụ niile ahụ unu che unu na-agwọ m, ihe niile unu na-eme eweta ego, were oke efi eme nke a mee nke a. Ọ bụ na eziokwu a na ọgba ndụ a nke Chineke na ọ rụha ọrụ na ndụ mụ na gị totally completely ndị ndị ndị otu ahụ na-ebu agha ya emesi enweta gị ndị secret society a na-agba gị mgba isi na i che na gị na ha kwụ na ha ya azọpụta gị that grandmaster nwere ebe ike ya eju ekwensu ahụ orie gị ekwensu na-egbu onye na-enye ya nri o nwere ebe ọ ya eru o nwezi ihe ị ya eweta ha ya anabata ndụ gụ ka a chọrọ mana ọ dịghị otu a n'ebe Chukwu nọ meanwhile ihe izizi bụ ịghụrụ gị anya ị ya afụzi ụzọ nke mmụọ i chekwa na ị nwere anya nke ife na ị na-afụ ụzọ ma ọ bụ nke ahụ a na-ekpughere gị sọsọ ya ka ị ya na-afụ ị ma na the main anya anya gị na a ghụrụ gị ya dịka Samson a ghụrụgwo ogiri gị anya mana ka m gwa gị eziokwu o wee bụrụ na o kwesịrị ka anyị bidozie natazia nataba ụlọ ihe banyere ọjị na ọjị ihe inu ọ dị na the mmemme Passover Chineke sị anyị na anyị ga-eri achịcha ekoghị eko ọ bread kwa and then na with bitter herb ọ ihe o kwuru in a haste in a hurry kedu ihe achịcha ekoghị eko bread na olive and then na the lamb anụ anyị na-eji na anụ mkpi were agọ mmụọ mgbe gboo maọbụ e were anụ egbunye n'ọbara enene ha ncha dị n'akwụkwọ nsọ were ọbara huwe ya na the altar ọ dị n'akwụkwọ nsọ ụmụ Israel iche Chukwu aja then e wee were some parts wee tinye Chukwu n'ọkụ mgbe gboo dịka akwụkwọ nsọ si kwu ya werezie some parts wee sie nri anyị na-eme ya n'omenala n'anya m na-abụ na be nna m o nwee ka anyị si eme ya esie erikọ ewere ọbara etinye ya na ya bụ altar etinyesizie wee werezie some parts wee wee sie ụfọdụ mana ya ha etinye ndị papa anyị ha my father ha etinye ha anụ n'ọkụ ọbara egbunye ha ọbara ewerezie anụ sie sie ji sie ihe ndị ọzọ anyị erikọọ anyị na mmụọ ka emeghara anyị na ya mekwatasịa ka anyị na ya dịkwa n'udo wee rikọrịkwasịa ifugie i wee fụ na ife ọ na-eyi ọ dị n'akwụkwọ nsọ kedu ihe mere na anyị ejizi etu onye nwe anyị si wee rezie our people rezikwu mụnwa rezie some of us into Levitical Council rabbinical imerue n'isi dịka o si kwesị ndị nchụaja ya enwego ha a na-etinye chukwu aja n'ọkụ na-erikọkwa with chineke na-agọ mmụọ na-emegha mmụọ kraịst ahụ na-ekwu na-abata na-anara aja ọkpara chineke anyị na-agbadata na-anara aja ee ka m wega na new testament ka ịfụ ebe kraịst n'onwe ya si sị chụọ aja erigo anụnụ n'akwụkwọ nsọ nụnụ mark mark 1 mgbe ọ hilụrụ a leper ọ hilụrụ a leper the man bụ a leprosy o hiluchesie sị ya gịnị egosikwana mmadụ onwe gị jee fụ a priest ka i chee aja because of your cleansing or healing maka na ihe ahụ ọ gwara ya bụrụ ihe dị na Leviticus 14 na Chineke nyere Mozis iwu na maka onye leper, onye ọbụla bụ onye leper dị e, agwọrọ ọrịa mee ka ekpenta ya dị ọcha, o jee fụ- fụ priest were ebini were nke a were pigeon nke ọbụla anụ ọbụla dị ọcha n'anya Chukwu e nwere anya a- a- anụ dị ọcha n'anya Chukwu nwee anụ adịghị ọcha n'anya ya ọ sị na ya kere ihe niile ha ncha dị mma mana o nwere nke dị clean nwee nke adịghị clean nke dị clean ka ọ sị ndị nke ga na-eri eri ha ga-ejikwa wee chere ya aja nke a dị na Leviticus 11 so anyị ejighị ezi were eme ihe mmụọ mba e, mmụọ nke chineke mmụọ nke dị nsọ mba ihe eji eme nke mmụọ adịghị ọcha anyị ejighị ọkụkọ eme ihe nke mmụọ dị ọcha mba ihe eji eme nke mmụọ na-adịghị ọcha anyị ji ebini anyị ji ewu anyị ji efi were eme ihe nke mmụọ dị ọcha anyị ji pigeon were eme ihe nke mmụọ dị ọcha ị gbaa akwụkwọ nsọ new testament niile ị fụ ya old testament ị fụ ya so jizọs wee gwa the leprosy go to the priest and present and offer for your cleansing according to the law to fulfill the law ọ bụrụ mụ na abụ onye ya ekweta na jizọs anyị ya emezuzi the law anyị asịzie mba ka anyị nọrọ n'ihe pọl gwara anyị ka anyị ṅụbagoro milk pọl sị na m ma na-enye unu sọsọ milk ka m enyegodo unu kịta anyị wee ṅụbazia milk wee ruo taa sị na anyị bụ ndị katọlik ndị anglikan na ndị pentikọstal o lukwa na mgbe anyị ga-afụwazi disappointment anyị na ha afụrụ disappointment wee gbaa na chineke achọgo ka eziokwu okwu ọnụ ya niile chịa anyị ka anyị taa ọkpụkpụ dị n'okwu ahụ ṅụọ taa taa anụ dị n'okwu ahụ na ọ bụghị sọsọ milk so na ị fụgo na anyị bịa ka anyị unite our brethren the Christians the Jews the Hebrews and ndị omenanị with akwụkwọ nsọ ka anyị wee bụrụ ofu ndị i nwee ajụjụ jụa chineke ya clarify so na ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ na o nweghị ihe dị iche na omenanị igbo na ihe omenanị ụmụ Israel o nweghị ihe dị iche na omenanị ndị Christianity na omenanị ụmụ Israel kama na half gospel bụ the problem candy candy gospel na milk gospel bụ the problem ya na omenanị gospel e deghị n'akwụkwọ nke dị mixed up ị sị na ị bụ dibịa yes dibịa bụ a healer ọ dị n'akwụkwọ nsọ mana wee n'akwụkwọ nsọ nụ wee were ngwongwo na ngwongwo ahụ i ji emegha mmụọ suwe ọkụ were akwụkwọ nsọ nụ eh? na o nweghị ihe dị enweghị ebe ike dị na-agba n'okwu ọnụ ọ bụghị na ụmụ nkwuwa na alụsị ihe niile ahụ dị ebe a ka ọ okwu ọnụ ọ gụ nwa i nwehanụ ike ịsọ nsọ gụ bụ dibịa bụ a healer sọ nsọ ị na-ekwu ọ na-eme i nwehanụ ike iji onyinye ahụ wee gụ na kraịst ewee lụkọ ọlụ ọ nya bụ na ị lụcha i keta alaeze na mgbe nsogbu ya adakwasa gị n'ezinụlọ gị na-abịa gị bụ dibịa nsogbu na-abịa ọ bụzia na nsogbu abịakwute ị kpọ ji ị kpọkuo chineke ị kpọ jizọs ka ọ bịa sepụta ị kpọ chineke kpọọ jizọs kpọba nnọọ mmụọ dị iche iche o nweghị onye ga-abịa nso mmụọ ahụ gị na ya ji alụ ọrụ ewee tigburie gị maka ihi gịnị na ị lụlụ ọlụ mmebi iwu ị lụlụ ọlụ not in accord with the will of God Almighty so onye ị fụ na ihe o ji dị mma ka anyị mara ihe niile bụ eziokwu ihe niile Chineke kwuru maka e mee anyị asị na anyị bụ ndị dibịa anyị bụ ndị omenanị ndị sị na eziokwu ka anyị ji na anyị aha emebi emebi kedu onye na-ama na i ji eziokwu na i ji eziokwu na ọ bụ na enweghị akwụkwọ nsọ o nweghị evidence of a written document or constitution or iwu mmụọ ahụ ị na-efe iji aga print enu enu kọwapụtasịara anyị ka a ma na ọ bụrụ nke gịzi ama na nke a bụ ngo ji na mmụọ ọgụ dere akwụkwọ nsọ ị fụgo so na ọ dị mkpa ka anyị mara na ihe bitter herb bitter herb na kola nut maka kola nut bụ bitter kola bitter nut but nke a bụzi bitter herb akwụkwọ nsọ kwuru ha na-agbagba ofu ihe ihe ọ pụtara bụ na ihe ụtọ na ihe inu dịkwakwa n'ụzọ chineke o, n'ụzọ kraịst ihe ọ pụtara bụ na ọkwa kolanut ihe ụtọ na ihe inu na-enu inu dịkwakwa na na ndụ mmadụ so na mgbe ị bịa be m m weta ọjị agọọ ọ gosi ọ iji wee remind kwa na ị ya-adịkwa ike nara agbamume nwee ike inwe endurance persevere kwa n'ihe ọbụla ị na-agabiga na enwere ihe inu enwere mgbe ihe inu ụwa dị ụtọ dị inu nwee mgbe ụtọ nọ inwe ndidi nọdụ n'eziokwu jide ya bụ ọfọ jisie ya ike nwee ndidi ọ ihe ọ pụta mana ị bịazịa na nke akwụkwọ nsọ ọ sị gị bitter herb na achịcha ekoghị eko and then the lamb lamb a bụ kraịst ịma na lamb a na-ekwu nke gbara ahọ one year ịfọ na nwa nwa atụrụ nke enweghị fault enweghị spot enweghị dent enweghị defect nke zuru oke ọ nya ka eji achụ aja ọ bụghị nke ntị ya gbawara agbawa ma nke ọdụ ya mee nkajipụ ma ọ bụ nke nwere ọrụsị enidihie and etu esi chọ ka mụ na gị dị ka a ghara inwe ọrụsị atụrụ ahụ na ebini ahụ bụ mụ na gị ka a ghara inwe ọrụsị blameless ee ka anyị were eziokwu niile wee bie ndụ anyị wee mee ihe niile anyị na-eme ọ nya bụ ime omenanị a ọ nya bụ omenanị ahụ na-eme eziokwu ka a ga-ekwu eziokwu ka a ga-eme so na ihe m ji ekwuru okwu ya bụ na mgbe ha enwe confusion ụfọdụ bịa sị a na-eji a narị ejere ụka wee na-etigharị mara mana ya kwetara na omenanị na-eme omenanị kedizi Ihe ije ụka bụ na omenanị, imekọta omenanị na ụka bụ ofu ihe ka ọ ga-abụ na ọ gụnwa bụ ụlọ ụka Chukwu ga-ebi n'ime ya, ọ mụnwa bụ ụlọ ụka Chukwu ga-ebi n'ime ya. Omenanị bụ na ije na obini, ọ bụ ije n'ụka a lụrụ wee sị na ọkwa i lue ndị ụka bụ ndị otu elu usoro nke ha ka ha ya-ewepụta ijezie soro ha n'usoro nke ha bịajekwa mewekwazie omenanị nke gị n'usoro nke gị mba ọ na obi ị ga-enwe n'obi ezinụlọ ọbụla ga-enwe obini etu a nọ ezinụlọ nke m ga-enwe obi rụpụ ya arụpụ nwee throne chineke n'ime eh? nwee ebe m edobe na mma agha n'ime ya nene eh? ihe niile nwere oge then nwee n'oche nenene nwee n'ụbọchị a ga-eji na-abịanụ together na-ekpe ekpere nwee na onye ga-abata na ya na onye ama abata na ya na mgbe onye ga-abata na mgbe onye ama abata na etu onye si kwesị ịdị ka o wee bata na onye etu onye si kwesị ịdị ka ọ ghara ịbata ha ncha dị n'akwụkwọ nsọ iji ụzọ akwụkwọ nsọ wee mee ya kedu ụka ọzọ m na-eje na-abụghị nke a o nwekwa ụka ị na-eke from isi n'ọnụ ịbanye n'ụlọ ụka ịma na ha nwere usoro nke ha e nwere usoro nke ndị ọ bụrụ katọlik usoro nke ndị rom ọ bụrụ na anglikan usoro nke ndị briten ọ bụrụ pentikọst usoro nke ha And ọ bụ maka ha ji si na ndị ọcha na ha ka unu ha furu ụzọ n'oge ha ji mee nke a spirituality abụghịkwa ịfụ ụzọ n'oge spirituality abụghị ịfụ ụzọ n'oge ọ bụghị ịfụ ụzọ n'oge eji amamihe nke mmụọ nsọ atụnyere nke mmadụ so ụmụnne m ihe m ji wee na-agbalị okwu a and ewetabego m okwu a na njedebe na anyị ekwuwene almost 30 minutes bụ na um, Ee, isiokwu m bụ na Chineke chọrọ iji anyị ndị nsọ a na-afụ anya wee unite ya ndị Christians, ndị Pentecostals, ndị Katọlik, ndị Anglikan, ndị omenani, ndị Jews, ndị Hibru, ndị Israelites, anyị niile bụ ndị nwere ihe e, e, e, ihe ama site n'akwụkwọ nsọ eji mara anyị nke anyị na-eme eme ijikọta anyị ọnụ ọ ijikọta anyị ọnụ ọ ọrụ anyị ji bịa and ọ nya bụ ozi ọma na ha ga-anụ onye nwe ajụjụ ya kpọọ ka ọ jụọ ya jụpụta ajụjụ ya kwupụta maka na iji gwa gị eziokwu ọkwanụ ka ndụ wee dị ka ogologo ndụ wee dị ọkwanụ ka anị akụwa ihe ka akụta ka agụ